Chuaigh seaimpíní Tailteann na bliana seo caite An Dún in iomaíocht le Craobhacha na hÉireann na bliana seo caite Gaillimh. An n-éireodh leo rogha na coitiantachta Gaillimh a chloí sa mbaile i bPáirc Esler? Mac Dara Mac Donncha a bhí i mbun tráchtaireachta an réamhbhabhta ceathrú ceannais seo. Ag éirí an ionsaí seo le John Maher. Pléascadh thríd fear Bhóthar na Trá Chnoc na Cathrach go fear eile Rob Finnerty, an bheirt sa comhimirt agus cúilín ag Rob. Cic amach agus é an tseilbh caillte acu. Faighte ar ais ag na Gaillimhigh. Faighte ag Rob Finnerty, tá sé taobh amuigh den stua, tá sé ag dul don dá cheann agus tá an dá cheann faighte aige. Cic amach mar sin ag Ronan Burns. In aghaidh na gaoithe ceann mór fada ach titeann sí sin go deas ansin do Odhrán Murdoch. Murdoch fós ag dul thríd anois, rogha aige ar dheis seans arís ag John McGeough. Seans ag McGeough, McGeough íseal! Cúl ag John McGeough! Spás os a chomhair, bhain sé tairbhe as an spás. Cosaint na Gaillimhe sin an-oscailte. Taispeántas maith ar thaobh amach go dtí Shane Walsh. Shane Walsh ag éalú, tá contúirt anseo, cúpla seans acu nár thapaigh siad roimhe seo ach níl botún dá laghad ag Shane Walsh, an chéad chúl, mórán is a rá lena chomhleacaithe, seo é an tslí í a chríochnú go dian. Is nuair a d'éalaigh sé taobh istigh de Ceilum Doherty, cúl a bhí ar intinn aige. Trí chúilín chun deiridh agus tá siad ag imirt in aghaidh an chóir is tá siad láidir go maith anseo. Pas amach anois go dtí Danny Magill, Magill ag casadh thart, buailte aige lena chiotóg agus tá sí buailte go deas aige anois, an bearna laghdaithe go péire. Conroy amach go Shane Walsh. Shane, ciotóg, deasóg, deacair, Shane ag casadh thart, tá an ceann sin buailte an-ard aige, buaileann sé go hard iad agus níos minicí ná a chéile, buaileann sé cruinn iad. Brat oráiste eile do Shane Walsh. Pas deas íseal amach ar an taobh. Anthony. Rob Finnerty ar ball a thug mé Anthony air, seo é Matthew Thompson, Matthew Thompson óir agus Matthew Thompson le péire eile. Tá sé anois ag Micheál Rooney, Rooney fós ag a thríúr, tá sé ag tabhairt faoi, tá sé ag tabhairt faoi agus tá sé chun é a dhéanamh. Bearna laghdaithe go sé. As na Gaillimhigh siar agus bhí sé muiníneach. Agus é sásta. Tá seacht gcúilín eatarthu anois. Seilbh ag Seán Ó Ceallaigh, fear Mhaigh Cuilinn, siar go Matthew Thompson. An tobar a chur síos ag Matthew. Sleaschéim amháin, tá seans aige leis an gcic agus í buailte thart go deas aige thar an trasnán. Choinnigh sé íseal í in aghaidh na gaoithe.

Díreach taobh amuigh den stua, Tá mé. Má théann sé seo thar an trasnán, is fiú péire é. Daoine ag rá nár cheart go mbeadh sé mar sin. Ach tá sé mar sin agus tá sé sin déanta ag Shane Walsh, curtha thar an trasnán. Agus an bhfuil sé ag fágáil na páirce? Sílim go bhfuil. Gualainn ag cur as dó, cheapfainn. Dún ag teacht arís anois. Micéal Rooney. Odhran Murdock ag teacht anois. Bhá, bid go deas ag Murdock agus cúl ag Murdock! Bhuel, níor cheart go mbeadh an spás aige, bhí ceathrar timpeall air ach le preabadh cliste agus críoch íseal anois, bearna an-bheag idir na foirne. Ba dheas mar a rinne sé sin. Gaillimh ag teacht arís agus bhí daoine ag ceapadh go mbeadh dóthain le déanamh acu agus é fíor, Peter Cooke chun tosaigh anois. Seo faighte trí Tomo Culhane, Tomo Culhane, an cúl ag Tomo Culhane! Fear eile ó Bhóthar na Trá, Cnoc na Cathrach. Is an pas ansin, phléasc sé thríd agus ní raibh seans ag an gcúl báire. Sé chúilín eatarthu. Dún ag teacht arís lena gceart a thabhairt dóibh, tá siad ag fanacht leis. Sin do Ryan Magill anois, seo John Ryan anois, Ryan Magill agus í críochnaithe aige lena lámh, fuair sé an pas agus tá siad tar éis gearradh thrí chosantóirí na Gaillimhe, Murdock páirteach, pas trasna, Magill le lámh amháin. Ciceáilte amach ag Conor Flaherty. Is seilbh faighte ag Peter Cooke. Bhí fuath cos ar aghaidh. Rob Finnerty pas deas isteach. Imirt dheas í seo ó na Gaillimhigh agus Céin D'Arcy ar deireadh á chríochnú. Cinntíonn sé sin a mbua. Seilbh ag an Dún ag teacht arís. McEvoy ag tabhairt faoi. Ryan McEvoy, tá sí buailte ard aige, sí buailte thar an trasnán. Ní leor é, ach an-choimhlint. Gaillimh ag teacht thríd.